ilipo ntchito imene munganene kuti simayitanidwa yakuba oho yakuba simayitanidwa
ilipo ntchito yakuba eh ena ni ntchito tu oho eh ena kukacha basi amapanga zina Yeah, eh. ena tu ali maofesi ali maofesi mokhazikika koma nzakuba oh. Ayi, eh, eh, kuti tichite tchula ayi msachule alibodeni anakamba ndithu mwina nkuyikapo mlomo amafuna kuuza chani I don't know achinyamata kuti fundo imene ichokera kuti kuti osaoneka bwino why onse amene amaoneka bwino sali sister achinyamata ambiri timanamizana kumanena kuti amene amapita ku sisteri ku nsembe ku blazala ndi okhawo osaoneka bwino

okay uh, moni nonse ndingonena kuti poyamba ndasangalala kuti ndabwera pamalo pano kuzakumana ndi achinyamata ambiri ndinso makolo ena ndi ena okay ine dzina langa ndine young chimodzi uh, i think tikhoza kuti mbuyomu takhala tikusewera mpira kenakonso kuzayamba za coaching kenako nkuzapumako kukhala ngati kuti tipereke mpata kwa anthu ena koma pakadali panopa uh, ndithu tikukhala timagwirira ntchito kwambiri ku- ku maula parish zikomo kwambiri
Moni nonse. Mwachidule kwambiri, ine dzina langa ndine Francis Songo. Ndamenyanso mpira kwa nthawi yayitali. Atchula apawa anali akocha athu ku national team zikomo kwambiri.
moni nonse uh, zina la ine ni ben michael mankhamba panopa amfumu achingalire kwa kalolo parishi yathu ya namitete uh, ambiri mumaniziwa ngati oyimba ndapangabe kambiri malawi muno uh, kuzera mmayimbidwe uh, komanso nayenda mayiko ambirimbiri chifukwa cha kuimba komweko sukulu napitako koma sinapange za maphunziro zoti napanga za music mpaka pano Anakhazikitsa centre kumudzi kwathu imene ndimagwiranso ntchito kwambiri ndi achinyamata, enanu mwina uh, munaonako so uh, timu imene anakhazikitsa ambuyeyi ndiyoti tithandizane nanu uh, inu achinyamata kuti si sukulu yokha imene ingatani komanso maluso amene muli nawo amene tingathe kupanga survive pa, pa, pa ziko pano zikomo
zikomo kwambiri ine ndine sister mng'omba veronica sisters of charity of ottawa ndine sister imene mukundionera Ah, ndikuyikira ndemanga uthenga wa ambuye othandiza mu archdiocese yathu Achinyamata ambiri timanamizana kumanena kuti amene amapita ku sisteri, ku nsembe, ku blazala ndi okhawo osaoneka bwino. Ambiri timanamizana choncho. Kaya kumeneko Mulungu amafuna zosaoneka bwino sitikudziwa. China chimene ndimafuna kuikira ndemanga mu uthenga wa a Papa ndi omwenso ayankhula pano Ambuye ndionena kuti amanena kuti inu onse, tonse amene timamva mabingu. Mabingu m'madziwa? Zoyendayenda za m'matupi mwathu, sitingapite ku sisteri kapena ku unsembe. Ndi bodza. Inu tonse kuno, ma bishopu, a bulazala, ma sisteri, tonse tingakhale osamva zomvaimva m'thupi ndikukalowa usisteri, ndiye ndife mitengo. Choncho sindife mitengo, aa, mitengo mukuionayi imangokhala ili njoo! Ife timangoima, ndife mitengo ife, ayi, tabwerani ku usisteri, ku unsembe, ku bulazala.
Zikomo. Yafikanso nthawi imene timakupatsirani programu ya Catholic Perspective pano pa Radio Alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu. Catholic Perspective ndi programu imodzi mwa maprogramu a nkhani pano pa wailesi yanu ya mpingo wa Katolika muno mu Archdiocese ya Lilongwe. mu pulogalamuyi timakusanthulirani mutu umodzi kuuzukuta mozama bwino kuti timvetsetse zomwe zikuchitika pena tipereka mutu wokhudzana ndi zochitika mdziko ngakhalenso mu mpingo kodi lero tikhale tikuzukuta mutu wanji ine ndi sam k ndakondwa kuti takumananso mpulogalamu imeneyi ya catholic perspective Mpulogalamuyi lero ndili ndi bambo Louis Chikanya. Tiyambe nkuwapatsa moni abambo. Muli bwanji abambo mwasowa? aya ayi ndilipo ine Oh. Ah, ah.
Ndikupempheni bambo. Mm. Achometseni omvera. Nanga siku- yayi omvera takulandirani komanso tikudziwa tikukhulupirira kuti muli pompo mwaswera bwino ena mwayamba kukolola eh, ena muli kudimba ndi zofunika zimenezo koma takulandirani pa weresi imeneyi Tithokoze.
Ayi Tathokoza makamaka potiyambirapo kuti anthu akukolola. ayamba kukolola anthu Komatu ena akukolola posalima. eh Eh. akukolola posalima ena Eh. koma akawagwira Eh, sizimatha bwino. sizitha bwino eh. Ah, sizimatha bwino. Eh, chifukwa anthu ali- avutikira kwambiri kachimanga katimtedza sinachite bwino nde tachitako bwino azikololanso wina ah. Anakhala two days akusaka kuponi. Ei, kenako two days yokadikirira feteleza eh, Eh, nde zatheka basi, wina- adzala, wina angobwera aya aya amene olo olo ine nditamgwira asanapite ku polisi Eh, nkoza munakamba naye kaye sindimayembekeza kuti mutero nkoza kukambitsana aya aya chabwino ndimati tipereke mutu umene tikufuna kukambirana lero ndi nkhani yowunikira mayitanidwe mayitanidwe mu mpingo Aha. koma mayitanidwe ku dziko Eya. chinthu choyambirira bambo tiyambe kumva kuchokera kwa inu kuti kodi mayitanidwe nchani kuti Aha. timvetse bwino kuti kodi mu mpingo muli mayitanidwe nanga ku dziko kuli mayitanidwe mayitanidwe. kenako kuti ino tiyambe kuzukuta bwino zimenezi aha Ah, nkhani yabwino kwambiri mutu wabwino chifukwa mu mpingo tikuchita celebrate zomwezi wiki yonse ino kani mwezi wonse eh, tikuchita celebrate eh, za mayitanidwe mu mpingo eh, last sunday eh, tinachitira ku mlale mayitanidwe amenewa kunali mwambo ukulu kumeneko amene anatsogolera nsembe ya misa ambuye uh, othandiza uh, a archdiocese ya lilongwe tingoti aepiskopi onse tikuti aepiskopi onse a mu dayosisi ya lilongwe anali kumeneko
tsono tumkairo tiwonse Ah, iye ndakaya anga alipo khumi ichi ndiyetu unali mwambo ukulu chabwino ni mwambo ukulu kwambiri amene tima- amayitanitsa anyamata achinyamata chifukwa mpingo future ya mayitanidwe ili mwa achinyamata okay. Mhm. zipani za mu mpingo asiste abraza ansembe mabanja anali kumeneko Chabwino. ndeni mwa- unali mwambo waukulu mayitanidwe um, ku- kumvetsa mosavuta mayitanidwe ndiye kuti ni ntchito imene e, mulungu amatiitanira kuti tikatumikire tikamtumikire tikatumikire anthu nkutumikira anthu ehe ambuye yesu anayitana anthu kuti akhale naye akatume kutsogolo anayitana petulo ndi anzake eh, kuti azilalika mawu a mulungu Eh, nde mayitanidwe kutumikira mulungu ndi mayitanidwe nde pamakhala ndondomeko yake pamakhala dongosolo lake kuti tinene kuti ah, mayitanidwe achakuti mayitanidwe achakuti mayitanidwe akubanja maitanidwe aku sistere maitanidwe aku blazala maitanidwe aku usembe Mhm. seo maitanidwe that is mumpingo chabwino alright so uh, mmene mwakambira nde zikuoneka ngati kuti ndeti palibe wosaitanidwa ehe kum- fa mwa- apa ndi mwango eya, m- iniwa- mwa- mwapanga amati nkwaku ngati kuti aliyense Eh. akuitanidwa eh, aliyense kuti akuitana palibe uyu sanaitanidweko ayi sikuti basi wangokhala wina kuti aine sanandiyitane aa aliyense akuyitanidwa Oho. eh. go therefore aliyense akumuyitana kuti apite aha chabwino Ah, nafunsira izi chifukwa choti mwakamba kuti ena akuyitanidwa umoyo wa banja ehe ubulazala eh, tinayiwalaponso umoyo wina moyo wokhala wekha chifukwa chake mu- you are right now kuti palibe amene wangokhala mwaona eh, tikuitanidwa either ku moyo wokhala wekha ku moyo wa banja ku moyo wa usembe ku moyo wa usistere ku moyo wa brazala chabwino Eh, we- aliyense akuitanidwa ndithu wokhala wekha ndiye timanena kuti pali kadongosolo kake ka osangoti basi maitanidwe kadongosolo kake konena kuti ineyo ndifuna ndikhale ndekha ndizitumikira mulungu pamene ndili sindif- ndekha. eh, ndili ndekha sindikhala wansembe sindikhala sistere sindikhala blazala sindipita ku banja ayi ndizikhala ndekha koma ndizitumikira mulungu njira yakuti yakuti yakuti okay chabwino Ah, pamene tamva kuti tanthauzo la ah, utumiki makamaka mayitanidwe ndi amenewa ndipo kuomba mkota kwake nkukhala kumeneko konena kuti it's almost kuti aliyense anayitanidwa kodi mayitanidwe opambana ndi ati
mayitanidwe oposa nzake oposa nzake um, paliponse pamene mulungu akutiyitanira ali napo ntchito chachikulu ndi kuti ukumtumikira mulungu ko choposa nchimenecho kuti wavomera kuti um- umutumikire mulungu kuti wa- wa- wakuika pati wakuika pati izo zomwe nanenabe ndinaona ngati sizingakhale eh, kwambiri ndi e, kuti ichi nchopambana ichi nchopambana chifukwa e, tiona kutsogoloko banja chifukwa ena anena kuti banja ndiye kofunikira kwambiri chifukwa ku banja nkumene kumachokera ma- ena onse amayambira ku banja Chabwino. so banja chofunika kwambiri wina akuwuzani akuwuzani zimenezo wina akuti ayi koma unsembe nikupereka zifukwa zake umenewo wina anena kuti ka so mwina chachikulu tinene kuti uv- ukavomera kuyitanidwa kwa mulungu that is very important Okay. ndiye mulungu sopano akakuyitana aku- ungodikira kuti akuponya pati Eh, chachikulu nkuvomera kuvomera wa- mayitanidwe a mulungu ndiye chopambana chimene
chabwino Ah, mwachita bwino bambo kuti mwatipatsira chithunzithunzi pang'ono chabe Mm. cha mmene zinalili ku mlale koma zandipatsano kuti mwina mafunso ena ochokera kumeneko Mm. muli wokonzeka bambo chifukwa funso langa loyamba Mm. ah, ndi nchifukwa ninji mpingo unaganiza kuitana akatswiri akalekale Mm. mdziko muno kupita kumlale kukayankhula achinyamata tinamva uh, za uh, kochi wakale wa mpira wa miyendo mdziko muno mm -hmm. yemwe amene anasewerakonso mpira a Young Chimodzi mm -hmm. a francis songo anaseweraponso mpira anali kumeneko mm -hmm. komanso a ben michael mankhamba mm -hmm. pano amfumu a Chingalire mm -hmm. ndi oyimba oyambira kale mm -hmm. hey. cholinga chinali chiyani kapena uthenga umene anapereka ndi wotani pamene tikukambirana nkhani imeneyi ya mayitanidwe mu mpingo eh, ambuye arkiepiskopi ambuye george tambala ali ndi chidwi kwambiri ndi formation ya achinyamata mm, amayika kwambiri chidwi kwa achinyamata salephera kunena za achinyamata akamalankhula ndeno chifukwa cha chimenechi anapanga kagulu ka anthu ena amene can inspire achinyamata amene anachitako zazikulu mdziko muno ndi odzi- ndi- mo- zodziwika bwino kapena kuchita mdzi- zazikulu mdziko muno zodziwika bwino zoti anthu amatha kuwa- kuwamva anthu aja nde amapereka ulemu ndithu wapadera nde anthu otero anayika pamodzi kuti azipanga inspire achinyamata m'ma vocations osiyanasiyana mwachitsanzo oh, so amene anatengawo eh, ndi ma catholics mwachitsanzo mwanena za a young chimodzi a young chimodzi ndi ndi ndani amene sanga- sa- sadziwa eh, dzina la young chimodzi eh, lili ndithu mnkhani ya za mpira ndeti a- ali- aliyense ane- mnyamata amene amakonda mpira pa malawi kuti kuti dzina la young chimodzi legend wa malawi ndiye munthu amene mwamtenga kuti alankhule achinyamata amamvetsera achinyamata ben michael mankhamba zoyimbayimba izizi achinyamata ena amakonda zoyimbayimba amakonda ngati sayimba iwowo amakonda kumvera nyimbo ndiye mubweretsere mnyamata mubweretsere ben michael amene amakonda zoyimbayimba amene waka- kupanga- wakhala akupambana mipikisano yambirimbiri kambirimbiri ndiye amula- alankhule achinyamata amvetsera anyamata ndi anthu otero ndi ena otero so chenicheni chimene anatengera chimene chikuti aziwapanga inspire achinyamata pamene akusakasaka uh, mayitanidwe awo osiyanasiyana
chabwino Ah, mkukamba kwa a Ben Michael Mankhamba mmene anawapatsako mpata kuti dzipangeni introduce nokha tikamaliza mwambo wa nsembe ya misa tibwera kuti tidzayankhule bwino koma achinyamata adziwe kuti kuli yani ndi yani a Mankhamba analimbika kunena kuti ine ndinapanga sukulu za music ndipo ndi music yokha imene ndakhala ndikupanga mdziko muno koma anapitiriza kukamba kuti si sukulu yokha imene ingathe kukuthandiza munthu kuti uchite zolozeka mdziko ngakhalenso zaluso Mungatambasulepo bwanji pamenepa pamene tili m'nyengo imene achinyamata akusakasaka kufuna kumva maitanidwe awo komanso kuti kodi akhazikika mu chiticho pamene ambiri timapita ku sukulu ndi kumaganizira zodzagwira ntchito zabwino? bambo Louis. ya zona uh, ananena za nzeru kwambiri uh, Ben Michael Mankhamba mfumu achingalire kuti mm, nthawi zambiri timangoganiza kuti ukakhala kuti sunapita sukulu walephera sukulu basi ndiye kuti palibe chimene ungachite ayi nanji ndi sukulu yakuno kwathu ku malawi ndi yoti i- imadalira ukhale ndi ndalama za school fees kuti upitirize sukuluyo Nde amene alibe school fees akabwera ku sukulu sikuti zinthu zathera pompo ayi. Alipo ena ali ndi maluso onena kuti ngakhale sanapite ku sukulu munthu kupanga chinthu china chake chodabwitsa kwambiri chimene wa ku sukulu sangathe kupanga. Ti- Tili mwachitsanzo za anyamata ena wina mnyamata wa ku Kasungu a Kamkwamba eh, tili ndi mnyamata wina waku- wa ku Dowa uku magetsi kupanga magetsi amphepo kupanga magetsi kuti wapanga chani bwinobwino woti akusukulu sanapange zimenezo koma munthu sa- anangolekezera form 2 koma kuchita zazikulu zoposa uh, graduate ndi, ndi luso lapadera limene si aliyense amene amakhala nalo so pena tikakhala kuti sunapite ku sukulu ye sukulu ndi yofunika ndipo ngati tili ndi mwayi kuti tipite ku sukulu tiyeni tipite ku sukulu chifukwa sukulu imatsekulanso zambiri koma kuti pa zifukwa zina zavuta za sukulu iweyo khala pansi uone luso kuti uli mbali iti la luso limbikira kumeneko ngati iweyo umati ukakhala uona kuti uli ndi luso loti umati ukamalima kumunda kaya kudimba zimakuyendera ndi luso limenelo limbikira kumeneko uli ndi luso lakuyimba kuti ungathe kumatulutsa nyimbo bwinobwino anthu nkumamvera kumazikonda koma sunapite- sunapitirize sukulu chita zimenezo so nzofunikira kwambiri kuti tizipanga explore kuti mnkhani ya luso ndagwera kuti limbikira zimenezo zimene amachita maiko anzathu makamaka kwa azungu ah, alipo ana ena amene ndi mbutuma kwambiri even kwa azunguko mbutuma ona kuti mkalasi zero zikuyenda koma mwana uja mwina amakonda amatha kwambiri kusambira swimming ndiye amangompititsa kumene kuti azingolimbikira za, za zimenezo ndikukhala katswiri ndikukhala wandalama wachuma chifukwatu mmene mwanenera timapita sukulu kuti tikamaliza atilembe ntchito tizilandira ndalama chachikulu n'choti ndalama zinakhala kuti olo usapite kusukulu upite kusukulu tizilandirabe ndalama Anthu sakana. ambiri bwezi tungokhala kuti ah, ndizilandirabe ndalama ndiye kwa anzathu amawauza kuti munthu sanapite kusukulu koma is rich eh, chitsanzo cha- cha eh, player wa mpira uyu former manchester united player uh, man- beckham Mm. michael, Be- mm, I mean, michael beckham Naye, Beckham, David. david beckham
Michael Muga- Michael Owen. a beckham zimamveka kuti sanapite kusukulu eh, sanapite patali ndi sukulu koma mpira anali nambala 1 and is one of the richest players even tingati richest anthu akumeneko eh, ngakhale ena amene eh, anapita sukulu mwina sangafikeko koma sanapite sukulu ndiye kwa anzathu zimenezo ndiye amazitenga serious amaona luso la munthu ndiye amapangira kwambiri kumeneko pamene mwina ifeyo kapena chifukwa cha umphawi ndi zina zotero mwana ndetu ku sukulu mumpatsa kaya ali ndi nzeru kaya alibe mumpatsa ma subject 12 onse uzilemba uzilowa mkalasi zonsezi uzilowa ndiye kuti pa- ang- achikanya ndiye kuti angopeza 10 pa 100 iyi apeza 12 pa 100 ndiye kuti subject imodzi nukapeza 90 koma timamkakamizabe azipita kusukulu pamene mwana uja mwina ali ndi luso mwina loyimba koma ndiye pali iwe kuno ku Malawi zoyimba kupita nazo kuti koma mwana ali ndi luso kwambiri loyimba basi ndiye kuti timamkakamizabe kusukulu basi apita ku form 4 kukabwerako alibe certificate ndiye timpondereza luso lija lo- loyimba pamene tingathe kumlimbikitsa kuti ah, tangolimbikani zoyimbazi Mfu- tiku- mufuna chani ndikugulireni gitara chani kugulira mukapeza kuti mu- munthu uja apita patsogolo ndi zimene zija and he- he's happy with that Ehe, so Chabwino. eh, on the other hand tingathe kunena kuti maitanidwe maluso amene atha kukhalanso maitanidwe mnjira ina Okay. uyu zikuwoneka ngati maiten- maitanidwe ake ni zakuyimba Eh, kuti mai- maitanidwe ake ona ngati luso lake zosokasoka Eh. chabwino ayi tithokoze kwambiri ndiye uh, mmene mwachitira ndi kampeni imeneyi yozindikiritsa achinyamata kutengapo mbali pa nkhani ya mayitanidwe awo penatu zikuoneka ngati kuti mpingo wasintha direction kuti kwa nthawi yambiri mpingo kapena kuti mawu a mulungu amaphunzitsa nulimbikitsa kuti ndithu anthu akonde za mawu a mulungu koma apa kuoneka kuti ambuye george tambala mwakamba kale ali mchidwi pa chinyamata koma kuwabweretsera zamaluso eh, tinene kuti mpingo wasintha zochita tsopano kuti ah, ayi iyayi sunasinthe zochita kuyambira kale ndithu eh, zomwezo amishonale mmene amabwera kalekale eh, ndipereka chitsanzo cha ah, paul banda ah, lucius banda ndi anzawo inu simunapita kukajambula ah, paul banda munafunsa mafunso munayamba bwanji izi akuti asembe kale e, anabwera nde anafunsa kuti
anawapeza ali mkabanjo ehe kabanjo basi zija tanena zija kuti nkuona luso la munthu iwo anachitonena kuti ah, ineyo onekati zo- za mpira ineyo ah, sikwenikweni koma ndinali mkabanjo kanga eh, nde wasembe ataona zimene zoti ah, bali, kuno ta awa amene amakhala amatha kuyimba tiyeni tipange gulu nkuwagulira zida kupeza maona zimene zina- zinachitika maluso anapita patsogolo and they were surviving there they are surviving because of music Eh, so zimenezo mpingo sunasinthe direction umangoona nkuthandiza chinyamata s- onse sangakhale nsembe Okay, zosatheka okay. Eh, tonse sitingapite ku sisteri onse sangapite ku sisteri Eh, koma tithandize kuti amene ali ndi luso lakuti koma ngati aliso ndi chidwi ati afuna apite ku nsembe thats fine akhoza kupita Kus- kus- kusembeso akhoza kumakapitiriza zoimba Ati- ati ndi asembe oimba and ikhoza kukhala advantageso kwambiri kuti ndi wasembe ukuimbaso Ah, nditu zabwino kwabasi Okay. Ehe, so sunasinthe direction umangothandizira chinyamata kuti abweretse maluso kuwafukula maluso amene ali nawo asabisale ya Eh.
Ah, mundikonza ngati mwina ndiutchula pambali kuti mu ulaliki wawo ambuye vincent mwakhwawa anakambamo kuti pena kumaoneka kuti ah, ena ati adalowa kolakwika
Aha, ali kale komweko kumaoneka kuti ah, mbali si yawo iyi. anatero nkhani ngati vocation iliyonse ni choncho kaya kubanja cha chifukwa even kubanja munthu kuti, ah awa uwaona ngati za banjazi anangolowa banja kaya chifukwa chani koma banja likuwakanika Eh, awa usembe mm, unaona kuti mm, si mbali yawo amene akupanga izi akubalazala chimodzimodzi sisteriso kulikonse kuzakhala mwina ma mistake Eh, kuti mm, awa ndiye uku akanalowera mbali ini si yawo uku analowera nzoona nzoona zimaonekerapo koma u- u- koma munthu ali ali kumeneko chabwino Eh, so mano- kodi ndiye kuti mulungu anamuitanira an- an- angati anamuitana mulungudi mulungu angamuitanire munthu kumene mbali si yake iyayi Tinali nawo ambiri amene anayitanidwa koma zimavuta. Petulo anamuyitana Ambuye Yesu kukhala mgulu lawo koma zimene zimachitika mukuona Petulo. Si kumapeto anamkana Ambuye Yesu. Mm -hmm. Lero ah koma mayitanidwe ake sanali mayitanidwe ayi Mulungu sachita mistake. Mm -hmm. Eh makhala ma ups and downs mayitanidwe onse. Mm -hmm.
Eh chabwino. Ah tiyambe tidakali ku mpingo sinalowe mu eh, mdziko. Uh, moyo wa banja. Mm -hmm. ali qualified ndi ndani kumayitanidwa amenewo chifukwa tikukamba za kumvetsera ndi kuvomera kubanja mmene chiphunzitso cha mpingo chilili e tsono tikafika kubanja kuti amene ali qualified ndiye tinga- munditengera ku eh, zoletsa banja ukwati chifukwadi alipo ena sali qualified potengera malamulo a mpingo ehe pachingereza amati ma impediments to marriage zoletsa ukwati munthu kuti asakhale pa ukwati Eh, zinga- zu- zikhoza kumveka ngati kuti munthu tikumuletsa mayitanidwe ehe modzimodzinso ngati zoletsa ku unsembe zoletsa ku usisitere ehe ku ubulazala ukwati zo- zili koseko zikhoza kukhala ngati kuti zikumveka ngati kuti munthu kumu- kumuletsa mayitanidwe pachifukwa kuti cha ichi ndiye mukumuletsa mayitanidwe ndiye mwina ena aziti discrimination Mm. koma ayi si choncho mayitanidwe aliwonse amakhala ndi zolinga zake komanso zimene munthu akuyembekeze- akuyembekezereka kuti akwaniritse komanso ma conditions ake kuti mupite uku payenera kukhala izi izi izi si discrimination ayi modzimodzi kubanja kubanja ngati malamulo a mpingo amanena kuti choletsa kuti sungakhale pa banja lovomerezeka ku mpingo ndi kuti ngati usanakhale pa banja nkomwe mmutu simuli bwino eh, tinene kuti kapena mis, kamisala choncho misala eh, amene misala imene ili eh, prominent chifukwa eh, misala ili mmalevels eh, koma misala imene ili prominent yoonekera eh, munthu amene sangakhale pa banja Eh, sangakhale sangayitanidwe kumayitanidwe a banja chifukwa banja demands you kuti ukhale responsible Ehe. ukhale responsible banjamo ngati mwa- mwa- ndiwe mwamuna you know the role of mwamuna ngati ndiwe mkazi you know the role of mkazi nde ngati munthu eh, mmutu simuli bwino Ah, ndiye ma roles akewo ukwanitsa bwanji zovuta ndiye pachifukwa chimenecho munthu si aliyense amene angaitanidwe ku banja mmutu mosokonekera sungaitanidwe ku banja chabwino Ah, mungoyendamo monse Aha. mwachangu Eh, ku unsembe ku ubulazala usisitere, ku unsembe ubulazala. ku usisitere mwina zina mwina zina zikhoza kufananako Yeah. chabwino ngati ku unsembe kuti ine ndi wansembe ndi- ndiye ndidziwa kwambiri za ku unsembeko eh, unsembe wachikatolika tsopano tiso ndasembe amipingo ina paja Aha. koma nditineneza unsembe wa kumpingo wa chikatolika e, sungayitanidwe ku unsembe wa chikatolika pali pano e, roman rite e, kuno ku malawi uli pabanja okay Ehe. ngati ngati unakhala kale pa banja ife wauphonya ndi kuti inuyo eh, simunauphonya eh, pali panopa ndi kumene. koma mwina nkutheka mwina malamulo kutsogolo angasinthe kuti awo angakhale pa banja akhoza kuchita apply chabwino koma pali pano eh, sungakhale sungayitanidwe ku unsembe kapena usistere uli pa banja Ehe. okay chimodzimodzi ngati mit- misala, mi- uli ndi timisala toonekera ah, ndiyoti sungapite ku unsembe kapena ku usistere chabwino kubla kapena ku ubrazala chabwino yayi e, tayamika kwambiri ndiye mwakamba kuti iyi ndi kampeni yayitali bwanji imene yachitidwa launch ku mlale chifukwa ndamva ndithu kutsatira bwino kuti ndiyeti achinyamata aku mlale Mm. ndi amene atenga manto tsopano Aha. kuti aphunzitsane okhaokha ndi kupindula kwake ma celebrations a mu mpingo eh, kawirikawiri tingoti tachita lero eh, ena ama- tu- amatipanga ujeni kuti eh, mpaka na mwina ka mwezi wathunthu mukuchita zimenezo kapena chaka chathunthu mukupanga zimenezo ngakhale popeza kuli zambiri zochitika mkatikati zimakhala kuti zayiwalika koma mumakhala kuti mk- muli mkatikati mwa that eh, season ya chaka chimenecho kapena ngati mwachitsanzo eh, mission month motero ehe Ka- eh, mayitanidwewa ndiye kuti mmene tapangiramu ndiye kuti mpakana mpakana chaka chamawa chifukwa chake awo amene anasunga kandulo ndiyoti awauze kuti mpakana chaka cha mawa mmene azikapanganso kwina Eh, ndiyoti we celebrate every year kapena chaka chathunthu chonse mukupanga zimenezo zamayitanidwe ehe so ngati iyi ndiyoti be we continue doing that mpakana chaka cha mawa Chabwino. koma chifukwa choti mkatikati mumabwera zina ndi zina timapanganso zina ndi zimakhala ngati kuti zayiwalika koma we still go on ndi zimenezi tsopano mmene tinayambira muja kunena kuti almost tonse ndiye wina aliyense Mm. amene ali mkhristu kutanthauza kuti anabatizidwa ndiye anayi anayitanidwa mayitanidwe osiyanasiyana ya is it proper kufunsa funso la kuti kodi ti- tingazindikire bwanji kuti kampeni imeneyi ikuyenda bwino kuti eh, imapindula kapena mwina nanga sikuti Aha. aliyense akhalapo kuti ali kumene ali mwina funso limeneli losafunika kufunsa kapena Ah, kuti tingati kuneneratu kuti zoonekeratu kuti yapindula izi izi mwina eh, sitinganeneretu koma zilipo Okay. eh, zopindulitsa zilipo ngakhale sitingathe kuziona bwinobwino clearly koma zili ngati kambewu kampiru ndithu pang'onopang'ono ngati tili nda mseminare ku mase- mas- ku maseminare ehe ngati alipo ena ma, anthu ena amene mabanja awo ndabwino achitsanzo nkutheka anatengerako maphunziro a zimenezi a seminare ena anapita ku seminari chifukwa cha maphunziro amenewa amayitanidwe mikumano imeneyi amayitanidwe nde mwina sitingaonetu bwinobwino taonani ayi koma zilipo ndithu Okay. e, zilipo ena ndi ansembe chifukwa ana anapanga apply atamva kuti kuli izi ena ndasisite chimodzimodzi mmene nanenera kuti u- u- apapa apanga launch angotipatsa atipatsa ntchito go now aliyense azikapanga zimenezo ndi ena paokha paokha ama- amakumana ndi achinyamata Eh, mwina mnyamata wina afunsa aku- apawailesi ndamva za, zakuti ampa- ampatsa ma address ma address ndi awazipani ukhoza kuona upanga bwanji bwezi zoti wapanga apply amtenga ku seminary wapitiriza wakalowa usisitere wakalowa unsembe so it means kuti zi- zikutheka ndithu zikuthandiza Chabwino. ngakhale mwina sitingathe kuona bwinobwino koma zikut- zikuthandiza Alright. Eh.
Ah, ambuye arkiepiskopi mzoyankhula zawo kumeneko kumlale adapempha zipani mu mpingo kuti iwowo anangosanduka chotengeramo uthenga koma uthenga wochokera kwa achinyamata amatero kuti adapemphedwa ndi achinyamata kutitu anthu ngati awa timangowaona pa tsiku lokhali mm. kenako zi zimene zija nzedi kuti achinyamata amangooneka pa tsiku la maitanidwe
azipani o azipani amangooneka tsiku la azipani maitanidwe sayenda Aha. nawo limodzi achinyamata komwe amapezekako azipani enadi sachitadi zimene zimene apangirapo ndiye kuti basi sakaoneka mpaka chaka cha mawa ndi zoonadi amangokalowa m'manyumba mwawo zi Mwapemphera. kumakapemphera kumeneko pemphera ma- maitanidwe alipo ena amayenda ndithu timaona mwina eh, mmodzimmodzi mwina angati amapatsana ntchito eh, mu ma communities mwawo amapatsana ntchito ah, iwe uziyang'anira za maitanidwe awa amanena zina awa zina wamaitanidwe muno m- aja amayenda ndithu eh, m'masukulu amapita eh, m'matchalitchi amapita kukafotokozera anyamata za ma vocations ena amayenda koma zoti nzonadi ena sayendadi chifukwa chake zipani zina umaona zoti sizikukula ayi zili anthu ndi omweomwe aja basi anyuwani sakubwera Ehe. koma eh, mwachitsanzo mayitanidwe a chipani mwachitsanzo chipani cha uh, ansembe a st patricks Aha. chinali m'mbuyomo chinali chipani chimodzi cha- chimene chinali tingathe kunena chakufa chifukwa kuno kumalawi kunalibe ansembe achipani chimenechi ama onse amangochokera kunja azungu chani koma recently taona achinyamata akuno kumalawi akudzozedwa unsembe wa chipani chimenechi angapo ena akugwira ntchito kunja mamishonari akugwira ntchito kunja so it means kuti ena amayenda so ayamba kuyenda zambodziwika na ndi technology masiku ano anthu ena akudziwira ma, ma internet apanga google aona basi mwina achita apply awatenga so it, zikuyenda okay. eh, zikuyenda ndithu pali zinabe tinene koma zina mm, mwina zinaso nsachite kutchula kuti zikuvuta eh.
chabwino uh, gawo la utumiki mu mpingo tilimalize ndi mawu amene anayankhulidwa ndi sister uh, uh, sister Ng'omba anakamba ndithu kuti kumeneko kumayitanidwe a unsembe, a usisteri sindiye kuti basi amangofuna anthu osaoneka bwino mwina anthu anakamba ndithu mwina nkuyikapo mlomo amafuna kuuza chani Ah, achinyamata? don't know kuti mfundo imene ichokera kuti kuti anthu osaoneka bwino why onse amene amaoneka bwino sali masisitere onse ooneka o- ah, well i don't know kuti poti anthu mwina amatero anena iwo mwina amanena kuti anthu ena amatero koma where is it coming from chifukwa eh,

azitumikiridwa ndi anthu osa- osaphunzira mulungu azitum- azitumikiridwa ndi anthu osaoneka bwino is that what they want to say ndiye kuti z- zabwino za nzeru za- mulungu ayi of course ironically mulungu amayitana anthu amene awo- amakanidwa pakati pa anthu iyeyo amatuma amenewo Eh, so with god in fact we must give god the best Eh, if i- iweyo unati ndiwe wanzeru eh ndi nzeru zakozo go and serve god eh, poti sunalowe ku maitanidwe akwinako eh, po- maitanidwenso ufuna ukhale bwana ku kampani koko one ni- another way you are called eh chabwino you think kuti poti wa- wapita ku kukagwira ntchito ngati e, mphunzitsi e, mphunzitsi wa ku secondary school ka wa ku primary school ndiye uziganiza kuti "Ah, ine mulungu sanandiyitane wakuyitana ndani ndi ah, anduna a za education kapena ndi amene akuyitana Eh, mwini. ah ti tifotokozenso bwinobwino kumene kuti zimakhala bwanji chabwino amene mukutitsatira iyi ndi programu ya catholic perspective pano ndi pa radio alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu timamveka pa 104.0 megahertz fm komanso 104.2 megahertz fm ndipo timapezekanso pa intaneti www radio alinafe com kukupatsirani programu ya mayitanidwe mu mpingo komanso mdziko gawo loyamba takhala tikuzukuta kwambiri mayitanidwe a mu mpingo definition kapena kuti mayitanidwe nchiyani abambo munanena kale koma pano tifuna tione mayitanidwe mdziko Dziko. kudzikonso kuli maitanidwe
ya ngakhale ambiri timaona ngati maitanidwe ndiyoti nkumpingo eh, kune- kumeneko maitanidwe yake ndiyoti u- ukamagwira ntchito you don't expect anything which is true ukamagwira ntchito kumpingo ndiyoti palibe zinthu zoti eh, umayembekezera malipiro ah. malipiro akabwera that's fine we thank god koma kumpingo maitanidwe akumpingo ukamagwira ntchito ukugwira ntchito ya Ambuye you can't demand kuti a- akupatse ndalama ayi ngakhale it's, it's obvious kuti kuti utumikire bwino you need ndalama Ehe, ndiye kumpingo kuja pamakhala ndi ndondomeko yake yoti izi ndalama izi zizithandiza maitanidwe a- a- otumikira Ehe, kansembe ka brother ka sister ziwatha- ziwathandiza potumikira koma you cannot eh, absolutely demand ngati kudziko tsopano mayitanidwe akudziko ngakhale ena amakana kuti simayitanidwe eh, ndimachita debate dzulo ndi wina ndikunena za kuchi- za chipatala kuti "Ii, mayitanidwe a chipatala ah, akuti, "Ah, simayitanidwe amene aja Eh, kumene kuja tima- timapita kufuna tizikalandira ndalama so simaitanidwe ayi kuti ayi simatati ayi simaitanidwe nde mwinabe nkutheka ena saganiza kuti maitanidwe koma ine i believe ngakhale kuti you are going there for money koma ukalowa ukayamba ukagwira ntchito ukatumikira mwachitsanzo achipatala wayamba kutumikira anthu munthu amene ukumtumikira uja in- is a creation of god and you should feel kuti you are serving a creation of god and how do you serve that creation of god kuchipatalako ndiwe mphunzitsi yes uzira u- wa- wapanga apply chifukwa choti uli ndi umphawi ufuna uyambe kulandira ndalama akulemba ntchito ndiye wakondwera kuti "Ii, pamwezi nzilandira ndalama koma ukangolowa mkalasi you are thinking of a boy a girl amene wakhala apo you need kuti um- upange impart knowledge ndiye ukamapeza kuti e, masubject ako sukulowa kumene chifukwa choti basi wapita ku bizinesi zina wapita ku munda basi wangokhala osapita ukalowa think of that boy that girl amene iwe anakulemba ntchito kuti uzimphunzitsa ulandire malipiro nde sukupanga zimenezo now uganizira kuti eh, how will you answer before god chifukwa tiziganizanso zimenezo chifukwa timanena ineyo nde I, i like this kuti aliyense pamaso pa mulungu akayankha ndi ntchito imene ama- anapatsidwa ineyo sinkayankha pamaso pa mulungu ngati msilikali sinkayankha pamaso pa mulungu ngati wachipatala mulunguyo god is not foolish pondipatsa ino pondiuza kuti ine- ine- nkunditana kuti ndikhale wansembe then ndiye noti ndi, he expects me kuti god expects me kuti nditumikire ngati wansembe sintumikira ngati loya uh -uh. nditumikira ngati wansembe now i am before god judgment day Akapo, ngati kuli kufunsa mafunso ngati mulungu azikafunsa mafunso akandifunsa mafunso ngati loya ndinali loya M- ngati mphunzitsi kapena ngati ngati eh, msilikali ayi akandifunsa ngati wansembe iweyo sindiwe wansembe ndiwe msilikali ndiwe wapolisi ndiwe loya ndiwe ndani ndiwe ndani ndiwe mlangizi wa zaulimi you are before god you will be asked ndi udindo wakowo Sakakupa- sa- msilikali sakakufunsani ngati wansembe ayi sindinu wansembe akafunsani zimene mnachita ngati msilikali kodi inuwa msilikali zolinga zanu zinali kuteteza dziko kuteteza wanthu munateteza wanthu Mo- kuwateteza anthu mwachikondi ah, mwachani munachita zimenezo Akafu- akafunsa zimenezo Chabwino. so eh, in- ngakhale mwina sizingamveke kuti ndi, ndi mayitanidwe ndi mayitanidwe we believe kuti anthu tu ena amapemphera kuti ambuye mundithandize ndachita apply kuti ndikakhale mpolisi ambuye mundithandize now you are asking god kuti akuitane isilangalira kuti mulungu akuita amu- ambuye ani- mundiitane mpite ku polisi so god ama- akuyankha akuti mubwere mudzachite training you, you thank god ambuye zikomo Andi- andi- andiitana kuti ndika so we believe that it is ndi maitanidwe ilipo ntchito imene munganene kuti simaitanidwe yakuba oho yakuba simaitanidwe ilipo ntchito yakuba iyi ena ni ntchito oho iyi ena kukacha basi amapanga zina Yeah, eh. ena tu ali maofesi ali maofesi mokhazikika koma zakuba oho Ayi, eh, eh, kuti tichite kutchula ayi msatchule alipo deni okay chabwino ah, tsopano ngati nchoncho kuti kupatulako ntchito zoyipa koma zonse zotumikira anthu kufuna kuti anthu apeze zabwino mtendere kuchipatala achire anthu dokotala wina tu kuchipatala analandira mbuzi kuchokera kwa gogo ena akumudzi kwina kwake dokotala uja anayikapo chidwi pa gogo uja anadwala kwathandiza nali mphawi gogo uja analibe kalikonse nkumthandiza gogo uja chi- mpaka gogo anachira gogo atapita kumudzi anabwera mbuzitu Eh, kambuzi ku- kuchi- kuchi- kali kali kuchingwe nifuna- nifuna adokotala kunapasa mbuzi so it shows that is a message eh, kuti ama- amathandiza odwala mwachifundo mwachikondi chabwino ehe All right. so that's maitanidwe aku eh, chipatala maitanidwe aku polisi maita- work with love chifukwa zonsezo tiyenera kuti tizigwire ntchito tizigwirire ntchito mwachikondi mmene amachitira ambuye yesu mwini wake chikondi komanso chilungamo ntchito nzambiri tichite mosankhamo ngati mmene tinachitiranso ku mpingo kuja Mm. koma before that uh, ku kuchita ndale mmaitanidweso Eh, kundale- kundale, yeah, eh. vawo eya ndi ndimaitanidwe oh. kundale ndimaitanidwenso chifukwa ngati kundaleko ni usi- maudindo eh, andale wakakhala ena akakhala anduna ena president ena kansala ndimaitanidwe Oho. eh ayitanidwa kumeneko kuti aka- chifukwa kuti tizipange dala kuti simayitanidwe ndiye kuti tu- tibweresa chip- chipwiri kuti akhoza kuchita chilichonse chimene afuna akhoza kumachita ku- akhoza kumaba kumasokoneza zinthu chifukwa ah, simayitanidwe ndiye nicha ngati simayitanidwe nichani chifukwa even kumayitanidwe a unsembe ni ntchito Eh, tika- tikamanena ntchito osati ntchito yolembedwa ayi kapena kuti yolandira malipiro Nch- ukagwira ntchito ukatumikira maitanidwe aku Si ukagona president chabe, Ah, ah, ayi. ukagwira ntchito ehe ndiwe wansembe timayembekeza kuti you should work ndiwe sister you should work Eh, wa ndiwe president maitanidwe kumeneko you work ndiwe nduna ndiwe kansala chimodzimodzi we expect you to work ehe chabwino Ah, ndiye tibwere i think tidzamalizira ndi kumtunda chifukwa tilowa chaka cha chisankho aha Ah, chisankho kumpingo chiyamba Ehe. ziyambikaso chaka chino cha kumapetoko paja ni chaka cha chisankho eh, visankho va mdziko chaka chamawa kwa chaka chamawa nchakumapeteso Eh, cha kumapeto September. Mm. Eh, koseko kuli zisankho konse kuli zisankho chabwino Ah, ma magistrate oweluza mm. majaji mm -hmm. awa nde sanayitanidwe eti ayitanidwaso nawo mayitanidwe mayitanidweso ndiye tinati kuti tisiyanitse mayitanidwe akumpingo mm. Mm-hmm. mayitanidwe amdziko mayitanidwe akumpingo tanena kuti you go there mosayembekeza kuti ukupita chifukwa cha malipiro mm -hmm. amene anapita chifukwa cha malipiro that's eh, wrong, uh, it's a wrong way it's a wrong way pamene ku dziko timapita titachita apply kuti ndizikalandira ndalama ndifuna ndizikalandira ndalama komabe maitanidwe chifukwa ngakhale kulandira ndalama save people justly maloya save, eh, save people with maloya mercy.
anaitanidwa maloya Eh, eh, oh, oh. anaitanidwa nawo ngakhale anachita za uloya kuti azipeza ndalama komabe as you are working as, ngati lawyer you are expected to be just to defend, to, to defend your clients justly osapanga swindo anthu osabera anthu Eh, so ukamagwira ntchito choncho easy ndiye kuti ngakhale ulani- ulandira ndalama yes koma ndiye kuti you are working ndi ngati kuti munthu wayitanidwa ndi mulungu chabwino Eh. uh, kumpingo kuja mwina sindinafunse koma kangati ndinganene ndithu kuti kwambiri ndi mayitanidwe oti anthu alandire chipulumutso in the course kuti anthu alandire chipulumutso ndiye kuti mpingo takhala tikuwona kuti kwambiri umakhala kumbuyo kwa amphawi kumbuyo kwa anthu osowa anthu opanda liwu kuti apeze zosowa zawo pamene akugwira ntchito zawo. Tikabwerera ku dziko, mayitanidwe akudziko akumaonekatu ngosemphana kuti kuti akudziko akudziko chifukwa choti kwambiri ndalama ndimene ili patsogolo mm. sakhala kumbuyo kwa amphawi anthu onsewa amene tatchulawa mamagistrate mm. maloya manes amene ali ndalama osati onse koma some of them choncho pachichewa tingati ena mm. Right. amapita kwa amene ali ndalama amapita kwa amene ali ndalama mphawi ndiyo sizikuyendera chilungamo chikuponderezedwa ehe ndiyo timayita ndimene tasokoneza pamene tifotokozera pano kuti aliyense atati aziganiza zimenezo ndiwe jaji ndiwe loya uziganizira kuti ine mulungu akuntuma ngati loya katumikire ngati lawyer remember tanena kuti before the judgment seat as a lawyer you'll be judged as a lawyer you'll be judged as a judge Mhm. nde tigwire ntchito pamene tayikidwapo mwachilungamo even osati foti nkumpingo kokhayi kuti ku- am- a- a- a- kulikonse tikhale kumbuyo kwa mphawi Ah, mulungu anachita kondemu a mafumu a ku israeli kalekale timawerenga amosi ezekiel anachita kondemu mafumu chifukwa chodyera anthu chifukwa cho- chosasamalira anthu timawerenga dzana eh, ezekiel 34 chapter 34 kuyambira ndime ya 1 kuti abusa inu a israeli amatanthauza mafumu ndena ndena eh, simuyikako nzeru kusamalira nkhosa zanga nidzakulandani nkhosazo nidzazisamala ndekha bwe ubweya mukuvala nyama mukudya koma simusamala nkhosa so this applies to atsogoleri akumpingo maka- akudzikowo ka majaji maloya simusamalira mphawi simuwapanga defend amphawi chifukwa ndi amphawi mungowadyera ndalama so even mawu a mulungu even umu- eh, utsogoleri wa kudziko u- ma- maitanidwe a kudziko ali concerned mulungu ali concerned ndi maitanidwe amenewo chifukwa they will be judged chifukwa cha zimene akuchita akuchitira anthu so eh, maphunzitso a mpingo ali very clear about the social teaching of the church ma principles of, of the social teaching of the church eh, amanena kuti eh, option for the poor eh, kuthandiza kuyimirira kulankhulira amene alibe mawu eh, kuimirira osauka should be a priority ngati pali doubt go to the side of the poor chabwino Ehe.
chimodzimodzi ku dziko pitani mbali ya osauka osowa chifukwatu ena ananena kuti mungathe kulidziwa dzikoli kuti dziko ili, gu- dziko ili uh, limakonda amphawi kapena limasamalira anthu poona mmene akusamalira osauka Eh, ngati osauka tikuwataya ngati dziko lathu lino munthu atati wabwera mlendo amene sanabwereko kunoko kungofika m'matauni mwathu akhozodziwa kuti koma kuno kuli umphawi anthu opempha ambirimbiri umphawi chabwino ndiyoti kodi dziko limasamalira anthuwa
chabwino uh, bambo louis chikanya ndikuthokozani kwambiri mmene mukutifotokozerera nkhani imeneyi yokhudzana mayitanidwe ku mpingo mayitanidwe ku dziko komatu tikuyamba ndi munthu amene akulilowa kumene dziko ndi wachinyamata mm. chifukwa nkumene tachokera ku mlale kuja uh, kuti akufunano kusankha eh, ntchito zimenezi mm. pali ma factors ena amene amakhala akuonekera kuti wachinyamata asankhe kuona eh, ndipange ndale kuti, mm, ndale Mm. kuli uchimo Mm. Fa- uchimo uli pa kupondereza mphawiko nde kupondereza mphawi kumachita onekeratu kudya misonkho mosayang'anira komatu um, zingathe Ndiye zotheka achinyamatatu angalimbikitsidwe kuti akapite ku maitanidwe amenewa zothekatu kuti ukhoza kulowa ndale nkukhala osiyana oh. ndi enawo the problem is timaona ngati basi ndiye culture kuti ukalowamo basi you should be inserted into that culture chifukwa zimadabwitsa wina amanena kuti zimakhala ngati kuti ukaya- ukalowa mndale zina ngati amakubayirani amakubayirani eh, katemera ofanana eh, basi umati munthu wasintha amanene munthu amene anali amaoneka ndithu wabwino zochitika za chilungamo othandiza anthu tsopano kungolowa kundale wasintha basi bodza kuba chani zimadabwitsa kwambiri koma mm, it's not that it's not like that we can make a difference nyamata can make a difference kuti ineyo i'll be different Uh, maloya akhoza kupezeka a- a- a- a- osiyana ndi anzawo. alipo alipo Oh, alipo kale.
aliponso alipo ambirinso amene they, they work honestly eh, bwinobwino ndithu alipo eh, koma ngoti mwina

ochepa ndi amene amayipitsa polisi yonse basi ndiye timangoona ngati polisi yonse yoyipa ayi aliponso ambiri abwino ambiri Eh, abwino Eh, ndi utumiki wabwino umene uja utumiki wabwino Ah, nanga si wa defending panopa eh, ena ali, ali maujeni mafield panopa cholinga defense kute- ku- kuteteza miyoyo ya anthu ndiye cholinga so they are doing good Ali work mapatrols. yes they are doing good work kuteteza katundu wa anthu kuteteza miyoyo ya anthu and ena atetezeka chifukwa cha presence ya polisi chabwino you see they are doing very good work ntchito zonse nkukamba kwanu bambo louis chikanya ndi maitanidwe ntchito zonse aliyense in one way or the other ali kumaitanidwe nake
ndiye pambuyo pakuzindikira kuti ndi maitanidwe tigwire bwanji ntchito zathu kumadera kwathu kumene tili chifukwa ndiye kuti bwana wamkulu ni mulungu amene anatiyitanira Aha. kumeneko chifukwa mwatero kuti adzatifunsa kwambiri ndiye tingachite bwino bwanji mu ntchito zathu ndi kumene tinayitanidwirako tiyambire mpingo mpingo sungakhale popanda mission work the church survives on mission ambuye yesu atai anawayitana aophunzira ake che- the aim was kumapeto he wanted to commission them to give them mission ndipo zimene anachita mapeto kwake mukawerenga mateyo eh, chapter chomaliza amene pitani ku dziko lonse kalalikeni mawu a mulungu kaphunzitseni anthu ndipo muzikawabatiza thats the mission so without which kulibe mpingo mpingo survives because of mission tumikira so we must serve kudziko koma funso langa nloti motani aha aliyense am- Kuti amapatsidwa a- a- timapatsidwa adziwa yekha, macapacities eh, kudziwa nanga tikadikira tsiku la chiweruzo tikapeza kuti aha zativuta. mukanena motani zoti munena kuti eh, achite chiyani kapena mutanthauza kuti pamene alipo apange motani Yes. mwachitsanzo ndine wasembe Yes. Ndise- ndipange serve motani ngati wasembe Yes, Ah, kuti, fine. kuti muzindikire kuti no maitanidwe anga Ehe, ndikukwaniritsa ndikukwaniritsa. ehe kuti Ha. Ndi- ndiwe wasembe ulipo apo eh, ndiye kuti ngati wasembe unadzozedwa kuti uzikapereka sembe kupempherera anthu masakramenti pereka masakramenti ndiye pogwira ntchitozo gwira ndi chifundo ndi chikondi ndi chilungamo chabwino Ehe. uli pa banja kubanja kuli zolinga zake mwalowa m'banja eh. kondanani thandizanani gwirizanani gwiraniso ntchito limodzi ngati pomwe muli ndi mphatso ya ana lerani ana mwachikondi ana akule bwino koma minus that ali- alipotu ena makolo ali n'ana koma sasamala bana ngotayirira bana ana ena ali m'ma streets koma makolo kaliwo ma- makolo wao wao alipo so i think ngati kholo ngati, unaitanidwa ngati kholo koma sukukwaniritsa udindo wako you are before god you should, you should be worried kuti you receive a terrible judgment chifukwa kakusani ma- mnali ndinakupasani mphatso ya ana mnasamala wana anu iwe uchitodziwa kuti sunasamale ana ana ali mbwe mataunimu koma ungopitirizapo berekeraberekera bana ufuna akalere ndani alipo ena ali nchizimu chodabwitsa kuti amangobereka bana nkuwapatsira anthu ena kuti azika- azikathandiza mberekeranji bana ngati sungathe usabereke mungothethetsa bana mfuna aka- akasamalire ndani mwana ukam- Kuthethetsa. ukabereka mwana one umphunzitse apite usukulu akhale makhalidwe abwino aleredwe bwino mwana koma you are failing that koma ungothethetsa bana ayi it's bad it's wrong it's a sin
ku zintchito zina agwire bwanji apolisi nitchulireni muzinichulira ntchito zina ndi- ndikuyamba tsopano police apo ndi Aha. ehe, mwachita bwino bambo apolisi kuti aoneke kuti akutumikira ndipotu udi maitanidwe aliwonse amakhala ndi zolinga zabwino zimangochitika kuti amene alipoyo basi angosokoneza chimodzimodzi kusembe cholinga chakuti ah, wansembe azikapereka nsembe kupemphera anthu koma anthu tsopano tapangisa zochita zathu tapangitsa anthu kuti azina- aziona ngati usembe ngoyipa pamene ayi tapangisa anthu tiziona ngati banja nloyipa ena tiwaona kuti banja ayi ine banja ah, ah, banja siloyipa ndi anthu ma individuals amene asokoneza ku polisi polisi zolinga zake nzabwino kuteteza miyoyo ya anthu very good very honorable work kuteteza katundu wa anthu very good very honorable and we expect that koma on the contrary ena tsopano apolisi ena kukateteza katundu akubako katunduko Oho. mwina kumenya anthu mo- mosakhala bwino kus- kuzunza ena mosakhala bwino kuchita abuse anthu apa msewu ena amene amakhala pa msewu mwachitsanzo Eh, ndiye kuti basi ku- kungoyembekezera kuti ugwire munthu ndi mlandu osati umthandize zimandidabwitsatu apolisi ena mmatu amakaika cha speed limit pakona ndiyoti kungokuona kalekale ayimitsa mmathamanga ndiyoti pankhati wabisala paka paka mtengo kena kake iyayi cholinga suthandiza cholinga ti- si- si- ndiyoti su- su- cholinga si chimenecho cholinga inuyo nkuteteza miyoyo mukamapanga measure kum- kum- kumzembera kumbisalira nchikamera cha speed munthu muteteza moyo pamenepo sakukuonani kafika chake na a- argue-d ndi wa polisi wina pansi atandigwira speeding naima nkunena tsono mwabisala chifukwa chani mufuna kuteteza moyo kuti ndisachite ngozi Mu- nanga mubisa mundibisala chifukwa chani? osanionekera poyera bwanji kuti nkakuonani ndizi- ni- ni- nipange just a slow down chifukwa mnakatha kuika chikwangwane chozoti camera ahead nene nkachiona patali nichita nichita slow down ndiyoti sinchita ngozi koma mundiona ndikuthamanga muli- mu- mungoti mf- mu- cholinga mf- mungondigwira ndilipire ndalama ndi cholinga chanu pamene si zolinga zimenezo zolinga is to prevent accidents chabwino kamera singachite prese- pre- prevent mmene amaipanga handle kamera kuno kwa apolisi is not to prevent accident Sure. koma to get money so zimenezo ndiyoti utumiki wake sikuyenda bwino chabwino kwa ena tili ku chipatala kuchipatala s- yeah. chipatala very important very important i will still use calling kaya ena amakana kuti si calling calling chifukwa cholinga cha chipatala amaphunzitsidwanso is to save life Eh, osati to destroy life to save life ndiye kumakhala ma negligence adala ochitodziwa kuti munthu uyu basi eh, tikangati sitimpasa mankhwala kufika nthawi yakuti will not survive amadziwaso kuti kuti ndimpa- timthandize msanga uyu akhala bwinobwino koma they choose not to, to help negligence sono eh, pang'ono pang'ono tonse aliyense pa ntchito yake akayankha pamaso pa mulungu chabwino ena tikayankha negligence ena tikayankha nkhanza ena tikayankha chani pa ntchito pathu so ngati doctor wachipatala i think eh, ndi ndi bwino kumakhala so quick kuthandiza anthu potengeranso mavuto awo doctor should be also able they know that should be able kupanga differentiate kesi ndi kesi ndi kesi uyu timthandize chifukwa zakuti zaku- uyu tim- awe amdikirani amadziwa zimenezo koma ma negligence amachuluka kumenewo i know mukhoza kukambaponso zambiri pa chipatalapo koma chifukwa cha nthawi tilowe kundale andale wina aliyense amene mufuna Ah, vuto- a- andale timaona ngati kuti kundale you can do anything za evil cha zoyipa tiona ngati chifukwa kuti nkundale tingatona ayi nakonso ni one way or the other ni kukayitanidwa kumeneko chifukwa cholinga cha kumeneko kuti mutumikirenso anthu ndi a MP anduna cholinga chokutumikira anthu kuti anthu akhale nzitukuko ndiye munthu Cholinga chako nchokuti mupange pass budget, mupange pass lamulo kuti lamulo lithandize anthu kuti atukuke, koma m'malo mwake akupatsani ndalama zachitukuko mu- muzitenga muthira mthumba mwanu. Wrong. Mo- Ndalama mukamange bridge, osakamanga bridge anthu nkumavutika kuoloka ngozi. It's wrong. you will answer before god inuyo pa nthawi yakuti yakuti munali ndi mwayi oti munapatsidwa udindo kuti mutumikire munatumikira bwanji munapangitsa ngozi zambirimbiri chifukwa cha inuyo ana panopa ena sakuphunzira masukulu abwino chifukwa wina anadya ndalama Okay. Nku- kwina tinamva sukulu inagwera wana chinagwera chifukwa wina anadya ndalama so that one you will answer definitely you will answer chabwino Eh. apo ndeti mwakambaso ambiri ma construction mwambirimbiri eh.
workers, dala dala onse. kusokoneza zinthu okonza msewu eh, wadala anthu nkumachita ngozi so it is you who has caused it two weeks zigamba Eh, kulibe ma- ma- ma- bo- machine ma potholes kuma matayala kumangophulika ndiye zimapsesa mtima anthu kuti koma m- ma pothole amenewa i, pe- mwina ma pothole amachita odabwitsa Eh, dzulo napita msewu wa chakunkhotakota Mm, abwana akuja nde kuno ndikuti mdziko muno muli anthu kuchimake mdziko muno chipothole pa msewu kutseka and daily pamadusa magalimoto koma chipothole chachikulu mdziko muno muli atsogoleri muno muli anthu muno kuli kuli roads authority kuno pano roads authority Ah. is very localized achinyamata amangonyamula phulusa kukathira Eh, kuno zoipa kwambiri.
malandiriratu Chabwino, mu zonse zikuoneka kuti e, ntchito zonse ndi mayitanidwe mmene mwanenera ndipo mwanena kuti chifundo chiyenera kugwiritsidwa Ehe, ntchito. ntchi- udindo uliwonse mayitanidwe aliwonse pamapeto pake we want a, a, a human being we are, we are centered on a human being to be served with love mercy and justice put a human face on every wall.
yes Fwa- ndiye kuli mavuto kumeneko kuti munthu utamsiya apo selfishness imabweramo Ndi- ndi- ndi- ndiyambe ndine ndipindule ndine kapena abale anga ndiye kuti ena onse ayi koma abale anga Ine ndekha achani wayiwala anthu osauka wayiwala anthu ovutika anthu odwala eh.
chabwino bambo lusi ching'anya ndifuna ndikupatseni mpata wonena kuti muyankhule ndi amene akutitsatira pa nkhani ya mayitanidwe ali ndi ubwino apa ndi pamene timalizire kukambirana kwathu nditsindike pano kuti aliyense pa capacity yosiyanasiyana mulungu akutiyitana akutiyitana kuti tikatumikire ngati ansembe akutiyitana pompo ndiye tiphatikiza aepiskopi apapa chifukwa apapa ndi wansembenso okay. eh. Akutiitana tikaitanire ngati asistere, ngati abulazala, ngati ena anamwe- anawaitana ngati catechist gulupa. Ena anatiitana ku dziko kuti tikatumikire ngati president, ngati nduna anatiti- anatiitanako kumeneko, ngati kansala, ngati wapolisi, ngati wachipatala, ngati mlangizi wa zaulimi konseko zolinga zake zimakhala zabwino kwambiri cholinga choti to serve a person and eh, zimationetsa kuti izo- eh, konseko timafuna kuti tithandize munthu zimangochitika kuti tsono pa zifukwa cha kudzikonda ndiye pamapezeka kuti tu- tuzichita tuzikonda ifeyo osathandiza munthu uja amene chinali cholinga chake nde aliyense pamene alipo azindikire kuti pa zimene ndikuchita pano ni maitanidwe olo wa ukupanga uku- umakonza njinga zakabasa umakonza njinga uli pakashopu kaka pakamthunzi pakamtengo unayika masipanera ako pamenepa umathandiza anthu athandize ndi chikondi munthu wabwera njinga yaphwa tayala laphwa la njinga alibe ndalama amunipatsabetu ndalama Niku- nikukonzerani munipatsa koma ngapo ngati mulibe ndalama sinkukonzerani yayi ah. wadandaula munthu alibe ndalama konzereni azipita maitanidwe amene aja akukuitana mulungu kuti to serve you never know kuti mulungu waku- wakukonzeranji pamene paja koma kapena wakukhazikiranji kuti ukhale pamene paja you are serving the lives of the people Koma zikhoza kupezeka kuti eh, ndi nchit- kantchito kako kochepako kuoneka ngati kosalira kuoneka ngati ka low kokonza kopopa mm, matayala njinga you never know ukhoza kupeza kuti you are serving god kapena you are serving munthu wina wake amene eh, akugwira ntchito ina yake yofunika kwambiri akupalasa mwina akhoza kukhala dokotala akupita ku chipatala eh, alipo ena amas- amapalasa kungoti mwina kuno kwathu sizi- sizikuchulukira kwambiri eh, koma maiko anzathu they, they cycle ndiye zoti munthu mwina nesi kumene wakwera kabaza kabaza waphwa njinga ya- yaphwa Af- nesi ali noti akakhale pa duty kukapanga save li, a life of a person inu mwamthandiza msangamsanga mwampopera njinga kuti akwere apite kuchipatala wakamthandiza munthu kuchipatala on time anakachedwa kuti "Ah, sinkukonzerani ayende pansi anakachedwa mwina munthu nkufa you never know zimene zimachitika zimene tikachita tikagwira ntchito zosiyanasiyana you never know kuti kuseri kumachitika zotani we save a lot of people when we do good
and anthu amakathokoza mulungu Eh, alipo ena amakonza amathira dothi misewu muja Nga- chabwino amayitanitsa kuti ama- kaka mutipatseko ndalama amabwere- amabwera nchibakuli kuti muziponyamo ndalama koma amayika dothi mma- mmapothole Ama- akhoza kukhala mosadziwa kuthandiza anthu ambirimbiri they are saving lives for sure chifukwa chipothole chikhoza kupeza kuti chaphulitsa tayala koma iwowo apangapo chani basi magalimoto ayenda bwinobwino they save lives so zochepa zimene timachita tisaziderere zimenezo zimakhala kuti tikuchita zazikulu kuseriku
tithokoze kwambiri bambo louis chikanya zikomo ndipo mwatithandiza kumvetsa mayitanidwe takambirana za mayitanidwe mu mpingo komanso mayitanidwe ku dziko zimvere mu mtolo Ife sitiyikaponso mlomo apa. Apa ndi pamapeto pa kukambirana kwathu m'programuyi ya Catholic Perspective pamene Bambo Louis Chikanya atambasula bwino momveka bwino nkhani yokhudzana ndi maitanidwe mu mpingo, maitanidwe ku dziko, akuti tonse tili ndi maitanidwe. Ena anatiyitana ku munda, kulima bwino kwambiri, ndipo akuti muzonse tichite ndi chifundo kugulana mbewu mwa chifundo bambo luis eh, kwambiri eh, kwa, nde panopa Osati nanji kuberana. panopa nanji ndi vuto lake business koma ndinatseka program eh, mwatseka a business alibe nazo ali bola ine nipindule nde umakhala kuthyolana kubofola kambale koyezera chimanga eh. awine zedi nde mwakhala kuwotcha ujeni kuti ukapinda ka, ka ujeni kaja ka, ka, ka, ka chibigiri eh, kapikiri. ukawotcha nukapinda mkati eh. kuti chimanga chizidzadza msanga ziliko chabwino ndine samke naye ndi bambo louis chikanya bambo ndakuthokozani kale Zikomo kwambiri. zikomo apa ndi pamapeto penipeni tidzakhalanso pompano sabata la mawa panizo pa senso ndi programu ina zikomo